anyị nọ Facebook YouTube TikTok ụmụnne m ndewo nụ kanụ unu abọọla chi unu etetala nke a bụkwa omenala Igbo efula unu amaala na omenala Igbo agaghị efu aha m bụrụchịkwa nwaada Malin Ngozi Chukwuka onye ọcha abịaranụ m ka anyị metekwa burukwa okwu anyị ga-ekwu taa mụ na maazị dede m dede m maazị eze mmụọ ụnụ amaala ndị eze mmụọ bata ha na onye nọ n'ụwa turu ugo ihe ọbụla ọ gwara anyị deturu nụ ya were nụ akwụkwọ deturu maka anyị na-akọwa maka omenala igbo a anyị na-eji obi anyị akọwa ya na-akọwakwa ebe ọ ga-adịrị igbo mma dịrị onye ọzọ mma dịrị gị mma dịrị m mma ka m kpọbata maazị dede m maazị eze mmụọ ka ọ bịakwa kọwara anyị onye ọ bụ before anyị ekwuzi ihe anyị ji bịa taa maazị ndewo ndewo ada dị ọra mma ada igbo ji eme ọnụ ndewo ndewo Ah, ndị igbo mma mma nụ eh, ndị Igbo ekelee m unu ndị Igbo ashị m unu bikanụ ashị m unu mekanụ Igbo ndewonụ dede m ngwanụ na kọwakwara ihe ma ngwa agogo ọbụla anyị batakwa maka ndị ọhụụ nwere ike isokwa anyị na-abata ndị ochie a na-abatakwa ka ị kọwakwara ha onye ị bụ na onye isi ndị ị na-echi eh, ndị be anyị ndewonụ aha m wụ maazị Iheanyịchukwu Anyanwụ ee awụ m eze mmụọ na oche mmụọ ee awụkwanụ m onye isi ndị o- otu eji akpọ ntọala ọdịnala Ah, ntọala ọdịnala bụ ndị na-ahụ maka ọdịnala na omenala na otu ndị ọzọ dị iche iche bụ otu ọdịnala na otu omenala ntọala ọdịnala bụ ndị na-elekọta obodo ni- niile n'ala Igbo omenala ha na-elekọtakwa ihu agbara niile n'ala Igbo ntọala ọdịnala bụ ndị na-ahụ maka ndị ndị nụ- ndị eji agọ mmụọ na ndị eji eme ọdịnala maka ọdịmma ha maka ọganihu ha ma ichekwa ha ka a hapụ ịna-eme ha eme ha ihe mkpagbu ntọala ọdịnala wu ndị eji edoma ihe ọwụla wụ ọfọ na ihe ndị nna nna anyị ha domara maka a hapụ imebi ya ntọala ọdịnala wu ndị eji ahụ maka ebe ọwụla wụ ihu arụsị ebe ọwụla wụ ihu agbara ọ wụ anyị eji ahụ maka ihe gbasara ntọala ọdịnala wụ otu onye ọwụla wụ onye ọdịnala ọ wụ otu ọwụla wụ otu ndị ọdịnala ọ wụ obodo ọwụla eji eme ọdịnala ọ wụ otu nwa kwesịrị ịbara maka ọ wụ ọrụ anyị ịhụ shi ma onye mega ọdịnala ma obodo ahụ anyị mega ọdịnala Ah, eh, enyere m oke nwa nwa bekee ji akpọ right nwo na ha ọwụla awụghị nri a nụ- nụ n'obodo ọ wụ ọrụ anyị ọrụ anyị wụ imekwa shi ihe gbasara igbo agaala lu ihe gbasara omenala igbo ihe gbasara ntọala igbo ihe gbasara ọdịnala igbo a ga-emebi ma ndị eji eme ya ma anya ndị ka anyị ọhịa ntọala ọdịnala eji ahụ ndị otu otu ọdịnala dị iche iche abacha n'ime ntọala ọdịnala ndị obodo ụfọdụ aba n'ime ntọala ọdịnala a ka nwekwara ndị ka ga-aba kama ọrụ anyị wụ ịkpọkọ ndị ọdịnala niile ọnụ na-eme ha ọdịnala ya na-aba ya na-aba o kwesịrị iji aba dụmakwanụ ha igbo ahụ ha hụ mere ndị igbo ji wụrụ ndị igbo maka ha ga-eji eme ire na ya mvọ aka ụmụnne ekele m ndewo ndewo dede m ndewo ị kọwaalara anyị ọfụma ihe ndị banyere na ntọala na ihe gbasatara ọdịnala ihe anyị okwu okwukwe anyị jikwa na ọnụ okwu anyị ji bata taa bụ ịmụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ anyị na-adị stubborn mana na ahụ na maka mụ na engili igbo m m sịkwa unu na m bụ typical igbo believekwanụ m but m tiekwa English gbagharanụ m n'otu m si wee too ihe gbasatara ọlụlụ nwaanyị otu esi alụ nwaanyị n'ala Igbo and then ịbịara alụ nwoke lụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị before m hapụ dede m mazi ka ọ kọwaara anyị nne m na nna m bụ naanị ha otu onye de- da- dede m papa m lụrụ sọsọ mama m nna m lụrụ nne m but nna nna m lụrụ 13 iri atọ and ha niile bikwa na eh, obiọma ha ji obiọma biri so dede m ọtụtụ okwu anyị taa bụ ihe gbasatara monopoly which is ọtụtụ ụmụ nwanyị nwoke na-alụ ọtụtụ ụmụ nwanyị ka i tinyere anyị ọnụ n'okwu a dede igbo ndewo nụ. Em, ajụ gị rị mma kama ke mbụ na mbụ ị ma na a sị onye amahụ nga mmiri shi mama ya ọ ga ama nga ọ ga-anọchi ya a sị onye amakwanụ nga a nọ lie ozu ya bụ ma o ji esi ụkwụ abọ maka otocha ahụ ya anya kama he ahịa mmanụ ma anya ya ka ọ ma mgbe ya azụ ihe ị ga-awa tupu anyị na-ekwu okwu anyị ga-ebu ụzọ wa ele ihe ndị Igbo ele ihe wụ alụmdi na nwaanyị n'okwu Igbo elekwa ndị Igbo ji wa ya maka nwa bekee sị gị alụmdi na nwaanyị wụ ma mmadụ abụọ bịara bịa jikọ aka ọnụ kwekọghacha mgbe oge ebi dịka di na nwaanyị bido ọmụmụ ụmụ ọkwa nwa bekee jiri waa aka ya kama ọkpụkpa ndị Igbo jiri waa ya nene wa alụmdi na nwaanyị na na omenala na ọdịnala na nwa ndị Igbo alụmdi na nwaanyị na nwa ndị Igbo dị akpa Igbo si waa aka enwe ogwu ma ụmụnna abụọ ọwa atọ ọwa anọ bịara jikọ aka ọnụ ụmụnna gebakwa m ntị asịghị m nwoke na nwaanyị asị m ụmụnna mhm. ụmụnna abụọ ọwa atọ bịara bịa jikọ aka ọnụ ọnjụka gị bịa ala Igbo ọnjụka gị bịa ala Igbo mgbe gburu gboo ihe nwaanyị alụ alụ eji akpọ ma di ya ma ụmụ nwanne di ya wụ ndị di m ndị di m ndị di m ọ njikọkwana gị nwoke chọ ịlụ nwaanyị naanị gị kwuru jee ebe ị jeje ịlụ nwaanyị a ga-achụ gị ọsọ enwere ike eji mma nwere ike eji egbe chụọ gị ọsọ maka otu onye na-adịghị alụ nwaanyị ị ga-akpọ ụmụnna gị abịa maka alụmdi na nwaanyị and ị kpọrọ ụmụnna gị bịa ndị ahụ bịara ka enwe ejikwa je kpọ ụmụnna ka enwu maka ọwụ ihe nọ etiti ụmụnna na ụmụnna mhm. ihe igbo ihe ọzọ igbo ejikwa na-ahụ ya wụ dị akpa ndị igbo eji akọwa ọwụ maka mmụba obodo mhm. m ekwu ya n'oyibo ma ndị ụfọdụ ahụ ihe m kwuga maka enwere ndị sị enwe ejila anụ n'asụsụ ebe ka anyị mhm.

mhm. balance ele ihe mere o ji wụrụ balance maka ọ ihe eji ejikọ obodo na obodo ọ ihe eji ejikọ ụmụnna na ụmụnna mhm. maka mgbe ụfọdụ nwoke nwere ike lụọ nwaanyị nke mbụ ya wụrụ onye obodo nwe ya ejeme obodo nwaanyị nwere okwu jee lụọ nwaanyị ke abụọ iji mee nwa ndị obodo ahụ arị mma aga ma ha enwe okwu aga ma ha alụ ọgụ mhm. ịhụrụ ya ọwụ iji iji na-agbasa ọrịmma obodo na obodo o nwere ike ya wụrụ nwoke lụrụ nwaanyị ke mbụ amụhụ nwa ya ejeme jee lụọ nwaanyị ke abụọ ka o nwee ike mụọ nwa maka ndị Igbo hụrụ ya ka ihe nwa bekee ji akpọ balance o nwere ike wụrụ nwoke mụchara ụmụ ya nwaanyị ya etoola ya ba ahụ sị that ozi n'ụlọ maka mbụ mgbe gburu gboo ndị Igbo ejila enwe na ihe nwa bekee ji akpọ maid enweghịrị maid enweghịrị maid ọ jụka gị bịa ga-anụ sị nwaanyị jikwara jee nga adanne ya ọwa adanne ọwa adanne nne ya ọ nọ nga ahụ the same man alụmakwa ya Ịhụrụ ya? Ya na- na mebi mmadụ abụọ alụ mgbe gburu gboo nwere ike esi otu ezinụlọ o esi- o si otu ụmụnna ebe ka ejila enwe na mere ihe mere nụ wụ nwoke ji a- nwoke ọwụla ọ maka ọ maka ihe nwa bekee ji akpọ security ọ ọ hụrụ onwe ya sị "I- kama ọ ga-eji ejije gbara nwaakịrị ga-abịa na-enyere ya aka maka enwere ike ndị ndị ezi azụ onye ahụ si ya gbuo nwoke ahụ ọ gbuo nwaanyị ya kama ọ ka mma ya kpọba onye ahụ ma onye ahụ onye ahụ awụrụ onye ezinụlọ ahụ ụlọ ya ahụ. ya eme- ya eme ya eme ka akpọ nwa ka nwa bekee ji akpọ commitment ya commitie the particular lady by marrying the lady Okay. ịwala ya alụba ee so nwa nke nwaanyị ahụ mara sị ya ahụ ma ahụ just a maid anyị ahụ ma ahụ anyị anyị emega ma ahụ service ihe awụ we stakeholder so ọkwa part of the compound ọ part of the family but e nwere ihe nwa eji eme anyị eji na-eme n'ugbulaka because of um, chọọchị abịala mgbe ahụ e nwere ihe eji akpọ- e nwere ihe eji akpọ ọgbụgba ndụ maka ịlụ di na nwaanyị wụ ọgbụgba ndụ eji eme ya kpa e kwesịrị iji mee ya ga-eme gị ị ga-ama asị nwee ike eche echiche ọjọọ kama ndị ugbulaka na-alụmazịrị nwaanyị based on maybe ọhụrụ otula nwaanyị ahụ ọhụrụ na ara ya ọhụrụ na kpa o jiri maa mma ọhụ ọ chụga ọma ha agwa ọma ha kwara ejikwa na ejila ejila ejila ha eme na ọgbụgba ndụ ahụ eji eme ọ njika iji ibe dị ezinụlọ nga alụrụ nwaanyị nwaanyị iri ahụ eji enwe nsogbu ya bụrụ mgbe ahụ aga- aga enwe nsogbu maka enwere ihe akpọ ịgba ndụ and onye ga ya gbara ndụ ị ga-echere ya echiche ọjọọ jekwe na-eme ya ahụ ọ njika o jiri mee aga bịa mma ahụ ga-ahụta na ebe ọbụla anọghị n'udo maka nwa anụ ihe ọzọkwa nwa anwụ dị iche ya na nwa ndị ke ugbulaka maka ndị ke ugbulaka enwere nwa aka enwe ọrịa chi a na-akpa ejiri chọọ zụọ m maka ụka bịara chenjie uche ndị ebe ka anyị ma uche nwoke ma uche ndị ka nwaanyị ma uche ndị ka nwoke ma uche ndị ka nwaanyị enwezi kpa anyị si ahụgụ ụwa anyị ahụ ga amaghị ụwa kpa ndị nna nna anyị hụ jiri hụ ya anyị ahụ ga amaghị ụwa o kwesịrị iji e kwesịrị iji hụ ya anyị na-eji anya nwa bekee ji ugogbe nwa bekee elega ụwa ọhịa ebe o ji mee a ọ raga ahụ ya wụrụ mma ahụ o kwesịghị ịra ahụ maka e nwere kpa ndị mma ahụ ji ahụgụ ụwa eji hụ kpa igbo jiri hazi ala igbo ahụgụ ụwa onweghị ọwụ onweghị ọwụ nwo nwaanyị nụ sị di ya ahụ chọgị ije lụ nwaanyị ọzọ ma ọ eh, nwoke isi agha ya ya ma ọ ga-akpa akwụ ya Ọ- otu ihe mgbe ji eme mma ha eji ama mmanwụ onye ga-alụ nwaanyị ọzọ ga-arụara onye ke ụyọ rụara onye ke mgbara ara onye ke mgbara maka ụmụ nwaanyị abụọ ejila nọ n'otu mgbara ehe ndị ndị mgbe ahụ mere ị ga- ị ga-ama sị i toro gị etoro ọ njika gị wọcha ndị ndị lụrụ nwaanyị ọtụtụ ọ wụ ndị ji akpọ ndị ọgaranya ndị mị agba ọnụ ego ndị mị ahụ erijuga ha afọ Ehe, ọ bụghị onye ọ- ọ- onye onye nwe ogbenye nwere Nwaanyị. ike Ehe, onye nwe ogbenye onye nwe ogbenye nwere ike ịlụ ma ọ shị me- eh, a shị enwere kpo ji achọga nwa ma enwere kpo ji alaga ya ahụ yọgharị m nwa ya ejee chọọ onye ọzọ kama ndị ji alụkarị nwaanyị abụọ atọ anọ ndị ọgaranya ọkwa na njikọ ụmụ ụmụ ọ dịka ndị Igbo ndị Igbo gụrụ akwụkwọ mgbe ahụ ndị ah, Zik Zik hụ ndị ah, ọ- ndị ka eh, ọgaranya ahụ gụrụ akwụkwọ mgbe ahụ ịhụchakwa m ga-akwacha akpọchakwa ha ụmụ nwaanyị atọ anọ ị mala maka ejikwa ha anya ahụ ndị nna nna anyị hụ jiri hụ ụwa elegakwa ụwa ọwụ aka ndị nna anyị hụ ka o bidoro anyị ejizi anya nwa bekee na-ele ụwa ọkwanụ mgbe ahụ ka ịhụ nwe ji azagacha aha bekee onye ọla ịhụrụ ya nwere aha bekee onye ọla ịhụrụ ya nwere aha bekee maka ọmụma ha ka anyị bara gụọ ihe niile nwa bekee mega yụọ ala kama ndị ka ugbula ka akwanụ anụ arị mana chọọ ịma shị ihe ndị ahụ anyị hapụrụ wụ ihe egbuga anyị maka mbụ onye igbo ji aka nka onye igbo ji anọ nọruo nọruo em, ọgụ afọ ugbu mmadụ na-agba eh, ọrịa eh, mmadụ na-agba afọ iri is- iri ise anyị shị ọ kaala nka mmanụ gba afọ iri anọ anyị shị ọ kaala nka mmadụ agba ọgụ ahụ ma ya bụ onye emeela okenye ya wụ ma mgbe eji ekwu ụka onye gbara Dede m ọgụ sọrọ ikwere ha ọgụ ọkwa 100 olo ọgụ wụ 20 20 okay Mm. okay ọgụ wụ 20 Mhm. okay so ị ga-ahụzi ya kama n- 100 wụ nde nde okay eh, eh, 1000 puku ee ị ga-ahụzi ya onye gbara ahụ ahụ onye ee, ọ dọzara puku ahụ onye gbara ahụ onye gbara nde a shị o meene okenye ya wụ ma ahụ ndị mmadụ ja-agbasa nde iri a- iri abụọ ya wụ ọgụ nde na ọgụ ma ndị mmadụ ja-agbasa nde iri na atọ a na-ahụ nwo ri ahị ha ha kwesịrị ịwụ kama ugbu a ọwụ ha nyeje ọwụ ha nyeje eme onye gbaa onye gbaa ya bekwa iri na itoli eh, iri itoli ya etima shị o meene okenye onye agbaa iri asatọ a shị o meene okenye ya wụ ma mgbe alawa ala ọwụ ụmụaka ọwụ ụmụaka ọwụ ụmụaka mmadụ ga-agbara uru ya tupu ya anwụ maka ọwụ ụdịrị ndụ anyị biga mere ndụ anyị ji ayataga kpoo ji ayataga ya na ihe ọjọọ ndị anyị merụchara n'obodo iwala maka shi a na-ekwu okwu eh, mmadụ a na-ekwu okwu mmụọ iwala a na-ekwu okwu chi ozugbo ihe niile anyị mega ihe niile anyị metọrọ ma ndụ ọjọọ anyị bigo ma echiche ọjọọ anyị chego ma ihe niile anyị mega ọhịa mere eji mee mma na ọgwụgwọ nwa ike ma rie eriga eriga nwoke igbo ji awụ mma lawala ọhịa mere nri ya kpa m shi ekwuga nwoke igbo ejiri erigharị ya a ke eji akpọ restaurant ọba jejụọ restaurant amba ma chele mma ebidoro mema restaurant amba o jiri wuma o ji ewuga mgbe tupu alụọ agha ebe ị ga-eje hụ restaurant wụ ebe ebe akpọgacha township ọrịa ime ije ọnịcha ije aba ije ọdụ ebe ahụ niile akpọgacha township ọ ebe ị nwere ike jee gaa hụ restaurant eju baa eju na ndị Igbo amachi asị nwa bekee asị kwuo olu bekee the major part of our destruction wụ this so-called development iwala this so-called development anyị ji akpọ our civilization because anyị developuru the wrong way ya sị anyị developuru alongside with our culture anyị anaghị inwe problem but anyị developuru hapụ culture anyị behind ya emezi anyị anyị adịghị culture anyị into that process so anyị anabezie ndị ihe ndị ọkwa anya na maka ọkwa mba na-achị n'olu n'olu obodo ọbụla nwere kpa ejiri mee ya enwere ihe onye mba mmiri ga-eme ọhụ onye ofe mmanụ ga-eme ọhụ onye ugwu ga-eme gị oke gị wụrụ onye igbo mee ya ga-enwe nsogbu maka ọnụ ha bụrụ gị enwere ihe anyị baraba chefuo onwe anyị na-agba ije iwala kọla nwa bekee gwara anyị ewere egwu m kọla nwa bekee gwara anyị ewere egwu m gị bịa tu lee anyị gaa hụ kpa anyị ji akpaga anyị ji akpaga agwa lee kpa ndị ofe mmanụ ji akpaga agwa gaa hụ shi enwere ihe dị iche maka onye ofe mmanụ dịga were ihe niile o nwere nakwa eji onweghị onweghị ọ duhuru onweghị ọ duhuru o jiga gị bịa onye ofe mmanụ n'ụka nga ahụ na ụka arụsị nna ya ha o jisiri ike ị ga-ajụ onwe gị sị kee mme echi eji akpọ ndị igbo eji eje eji ebe eje kpọọ ihu arụsị ka ọkụ eji ewere ọfọ ka akpọ ọkụ ị ga-ajụ onwe gị hụbekwala ịnụbekwala ntị gị ọhụbe nga ndị ofe mmanụ werela ọfọ ọ were ihu arụsị mịa ọkụ maka eji ihe ndị ahụ eji awara ahụchi anwa nwekwara ike iwu ihe wa ọ wụ nakwa e- e- emimi nwa bekee kama onye igbo duhuru ihe niile ọ wụ na-emimizi nwa bekee Ihe ebe anyị si nwee nsogbu onye igbo duhuru ihe niile ọ wụ na-emimizi nwa bekee ihe niile nwa bekee gwara anyị rị mma ka anyị anyị ma otu mkpụrụ ka anyị nwere rị mma ugbu ka anyị na-ababa chọ ha amasị ha nwa bekee wụrụ ha nwa bekee jiri anyị wa agwọ ndụ aka ha wụrụ anyị wa awụ ihe nwa bekee wụrụ anyị wa awụ ga-eji hụkwa onye onye ugwu gaa hụkwacha onye ugwu gokwuru tụrụ echiche ahụ ọ ka jikwa ka ya ọ ka jikwa ka ya nakwa akpọ isi ala ọ ka jikwa ka ya nakwa akpọ isi ala gaa na jụọ obi gwa oke gị onye igbo n'ihi na mmiri jiri chefuo tufuo ihe niile ị kwesịrị ijidesi ike maka shi mgbe hapụ ihe chukwu egide hmm. maka ihe mmadụ eji ekwe aka ahụ o ji aka hmm. ele ka anyị ji anyị gba aka achụga nwa bekee anyị gba aka esoga nwa bekee ị ga-ahụ nwanna gị ukwu onye igbo ibe gị gị sị ya nna gaa nụkwacha aha ya wụ chinedu ọ ga anụcha aha ya wụ e, e, eh, chinwe gị sị ya kedu ya sị gị I'm fine and you ọkwa ọkwa onye afụbe ọfụbe o- o nwere ike ọ ka nọ obodo obodo Igbo, o nwebe ebe o jere ọ hụbeghị siti anya o nwebe obodo o jere i jikwa igbo jụọ ya ajụjụ i jikwa igbo kelee ya hmm. maka anyị anyị werela aka anyị kpụfuo a gwara anyị shi ke anyị nwere kpọrọ ya gwara anyị shi ke anyị enweghị onwe onweghị oriju ha afọ anyị akpụfuo ya chepụ anyị shi ke ahụ anyị kpụfuru anyị ahụ ka ewu ke anyị awụghị ewu nnọmara ihe hmm. anyị abara uru kara ka anyị ji maka asụsụ igbo asụsụ igbo ọ wụsọ mmadụ ọ wụhụ mmadụ kere ewu asụsụ igbo ọ ma anụ tupu e kee ụwa Punch ka gị na-ege a na asụsụ Igbo awụghị ekpe eji asị gị e nwere asụsụ achọma achọmaha eji achọ a ihe ihe e kwuru ele ha ọfụ ahụ asụsụ Igbo ji ya ka akọwa onwe ya enweghị ndị Igbo nwere arị mma kama anyị atụfuo oke anyị abịa ihe gbasara di na nwaanyị i kwuga okwu ya na alụmdi na nwaanyị anyị echefuola ihe mere na eji alụ di na nwaanyị eji abịa na mbụ ọbịbịa nwa awụ ihe gbasara nwa abụọ ọbịbịa nwa ọ wụ iji nye aka mgbe a ọrịmma obodo na obodo ụmụnna na ụmụnna maka gị ile nchụcha anya ga-ahụkwa shi nwoke chọọ ịchụla nwaanyị ọkwa ụmụnna gị ga-achụla ya tupu ụmụnna ga-achụla bụ ụmụnna gị ga-ebu ụzọ jee kpọọ ụmụnna ya wa abịa agwa wa ihe o mere bụkwanụ ngosi lekwa ihe mere na anya tụma nwanne ala ana ọha akpọ nwere ike ọha akpọ nwere ike iji ime achụla nwaanyị ke mbụ wụ egide nwaanyị na egide nwaanyị gbaga iro Hmm? nke abụọ wụ nke abụọ wụ nke abụọ wụ egide egide nwaanyị mega nshi nwaanyị nwaanyị kpaga nshi na aja Mhm. nwaanyị gwọga ọgwụ Mhm. enwe ike enwe ike ikwu shi onye gwọrọ ọgwụ ọnwa mere mere ehe, e- e- enwere ike ịchụla ya nke anọ wụ ihe gbasara oshi ịghara ihe ndị niile wu ọkwa mgbe ị na-akpọrọ ụmụnne ya ga-agba nwochi lekwa lekwa lekwa ihe mere nne jiri chọọ shi nwa nwo lakpuo ahụ lekwa gwa ha ọzọ maka ihe ndị niile mkpọrọ ahụ ji arụ ji arụ o ji eshi ama jụala ọkpa nshi na aja izu oshi na na nwaanyị isha nwaanyị na di i- i- isha nwoke ọzọ Mm. ọha ị nwere ike ụmụnna gị agwa ụmụnna gị ụmụnna gị akpọ ụmụnna ụmụnna ya bịa nwụcha nwụchọrọ ọchị nwa nwe nwa kpọrọ nwa nwo lakpuo maka ọha ọ bịara nwuche dị ọnụ ọnụ ha kpọ lon yoala mbi mbi ka ebi- ebila nna ya ehe nnukwu ewecha mkpụrụ ewukwe ha oke nwenye ha ugbochi mgba were ụlọ enu onye ọla nọrọ n'onwe ya. kama rie akpa m shiri kwuo achị nata m na-ekwuma ekwuma ndị Igbo alụgaghị ihe acha akpọla ya alụga acha ọnụnụ mba enwe enwe njikọ n'ezinụlọ ka ya ụmụnna ya na ụmụnna ndị obodo ya na obodo ndị ịbara ana o nwere nga nwaanyị emedu ihe a shị retirement nwaanyị ga-awụ ma ọ lụara nwaanyị ọzọ ihe ndị ahụ o ji eme ụmụ ihe ndị ahụ o ji eme ya eweli aka elu onye ka aha na mmemme iwara ọnjụ ka gị bịa mgbe mgbe gburugburu nwere ibekwa ụmụ nwaanyị akpa ọgụ na ịga ma onye ke ịga ma onye ke ịga ma chọwa otu nne ji gbuo Mhm. maka a ga na-enye ka onye onye ke mbụ ahụ na-enye ya ugwu ya maka Yes. o pu ụzọ rụma ọrụ o pu ụzọ rụma ọrụ tupu ndị ke ọzọ abịa Mhm. ịwara ha na o pu ụzọ rụma ọrụ tupu ndị ke ọzọ abịa o nwere ugwu eji akwela ya Mhm. Ịwara, eh. but ihe niile eji ihe niile ndị Igbo na-emega ugbu enwere anya- enwere nwa nwaanyị elega enwe ma ndị hụ ga ya ha kwesịrị ime onye ọla na-elega anya oke enwe ma onye chọga shi azụ ha azụ ọwụzi maka ahụ na ahụ na nga he o mebiri ihe ahụ na nga he lala nwa echefukwana shi ndị ka emere ihe o jiri mebie ihe ndị mere ya ha eme- mebirila na ọ wụ ndị ndị ke nwa bekee bịakwuru maka oge nwa bekee bịara o weghara ekworo o ala ọgụ na mgba. Ehe. ọ na-awụzi e lee kpa a ga-eji mee ihe na-amechi ya maka ihe ahụhụ ọwụwụ ee usoro omenala anyị na ọdịnala anyị mkpọrọ ọsọ anyị ji mee a ga- a ga-atụfu atụfu maka ndị himara nwere ihe nnukwu uche wo jiri hima ya mhm. maazị ihe m chọburu ịjụ eh, maka ịma na o nwere ebe ọ ga-asị na nwoke lụọ nwaanyị hmm. ihe achọ nwoke ahụ achọ isi nnọọ isi nnọọ amaala ka m kpọzie ya anyị na-akpọ ya amaala na-alụ nwaanyị like hmm. community plus community

akarị obere di ya anwụ and ọ chọghịkwanụ ọ chọghịkwanụ ịlakpu ebeke nwụ hmm. ọ ka mma si nwanne di ya kuchie ya maka gị hapụ ya nga ọ ka wụ agbọghọbịa o nwere ike nọrọ nga ahụ kpụgide kpụgide ime ekpugide nwa ime nga ahụ ya kpụgide ime nga ahụ ọ ga-ewe aha aha ọjọọ ke mbụ hmm. nke abụọ wụ ịma na enwere ihe ndị Igbo eji akpọ agbụrụ Mm-hmm. ị ghọtala gị jee nyocha anya gaa hụ si mgbe ọwụla enwega ya wụrụ eche ndị eji eme ọfụma ndị eji eme ọfụma abịarụrala nwee nsogbu jee nyo anya lee onye ahụ kpaga nsogbu ahụ ma si ọ wụ agbụrụ ahụ ọ wụ agbụrụ ahụ n'ịgwa gị eziokwu nwaakịrị ọwụla kpaga nsogbu ezinụlọ jee nyo onye anya nyocha anya ịma na ụmụ nwaanyị ji awụ enwereghị e e eh, ha ezinụlọ ahụ

o nwere ebe o si bịa e nwere ebe nwa ahụ si bịa ije because asị agbụrụ agbụrụ na-esi isi ịwala Mhm. asị gị Mhm. iwe nwanne ejighị eru ọkpụkpụ ịwala Ehe. ọ jụ ka e nwere nwa- e nwere nwa- nwaakịrị e nwere nwa- nwaakịrị ga-eji gwa nna ya ụka Mhm. ya sọfụrụ hụ nna ya nna ya nna ya jụma nne mụrụ ya si echeghị m si nwa ahụ nwa m Nwa m, eziokwu ị ka hụrụ eziokwu Ehe, eche- ehe, ọ na- ha gwa gị ha gwa gị kpoji kpoji wọl because enweghị nwaakịrị ga-ele nna ya n'ihu kparịa nna ya họọlụ ọsọrọ gị ji eto dimkpa họọlụ ọsọrọ gị ji gbaa bọọlụ họọlụ ọsọrọ gị họọlụ ọsọrọ gị nwee e nwekwara e nwere udiri ebube e nwere udiri ebube ga-ejide gị gị amakwa si onye a wụ nna nwata ọwụla ị hụ kparịga nna ya ma si aka gbara ya họọlụ ọsọrọ nna gị mee gị so ndị niile ihe ndị igbo eji ama ahị igbo igbo ihe onye igbo a ga-akpọrọ gị jema jeme ma ka nne ji akpọ di ya nne no onye igbo gị lee gị anya lee gị anya si a gwụra gị agwa ịkpa gị asị gị onye a kpagaghị agwa agbụrụ anyị onye ahụ agbụrụ anyị ịgwa gị eziokwu asị gị onye ahụ agbụrụ anyị e nwere kpa nwaakịrị eji zuma oshi asị oshi a na-ezuga oshi gị onye amara nna m agbụrụ nne gị mụ na abụ nna gị agbụrụ nna gị arị oshi nwa ezu gị ahụ asị onye ahụ nwa ọbara afọ ile efi gaa hụkwa si emechakwa emechakwa nyocha ya gaa hụcha that mgbe ụfọdụ o ji awụ eziokwu mgbe ụfọdụ o ji awụ eziokwu dede eh, so maazị oke ka anyị pushkwuo ya small ọ bụrụ that na nwoke ahụ lụrụ like otu a dede nna m nna nna nna nna m lụrụ hmm. ọ bụgodị na ọ 5 ka ọ lụrụ ise Mm. Mm. ọ bụrụ na o nwee ihe mere ya nụ o nwere otu nwa abụọ nwa atọ nwa anọ nwa ise ọ bụkwa na o nwezikwanụ ka ụmụ nwoke abụọ na ihe ezi ha ga-alụ ka ihe a ga-eme n'otu ahụ ka ọ dị ka ọ nọ nke izizi ka a ga-alụ ka a ga-ahapụ ndị nke ọzọ ha alaghachi ka a ga-ahapụ ha nọrọkwa dị amụwa ụmụ ịma eh, eh, ile anya eh, ụdị okwu ikwu ya na ma ụdị he a ga-eme nga ahụ chidata nwaanyị ka ishi nwaanyị ka ike- ka ishi ahụ ọ kaahụna nka ọ kaahụna nka maka ee, ee, oge ahụ kwasị ka ka abụ akaala nka ka na akala ka na akala ee, enwere enwere enwere nga nwaanyị eru oge ma ntị enwere nga nwaanyị eru ee ya wụrụ shị ya wụrụ shị ya jụma onwe ya shị ele ihe ya na-achọche Iwuala emi ya gala ya mma ịnụ maka enwere ihe enwere ihe eh, ihe eji akpọ ọnọdụ Iwuala enwere ihe eji akpọ ọnọdụ ndị nwa bekee ji akpọ ya eh, position but anyị eh, ihe m chọrọ iji akọwa ya enwere ihe nwa bekee ji akpọ legacy Legacy, yes. enwere Ee, enwere enwere ụdịrị ọnọdụ ị ga-anọ nwee ebe ị ga-eji hazie onwe gị hazie ọnọdụ gị ị gaghị m achọ isi nga ahụ eli maka he ọzọ ị na mere enweghị i mere gaala gị ihe niile i- ọrụ niile ị rụrụ kemgbe aga ahụ ka m rụrụ gaa kwụile onwe gị ugwu Iwuala were ya chọọ ọkpụkpa ọkpụ ogere ee zarama zarama ahụ ọma gị maka he he mmanụ hụkwana he mmanụ hụkwana akwela Igbo ọ wụhụ ọ wụhụ obere ihe Iwuala, ọ wụhụ obere ihe ọ njụ ka ejiri gwa gị sị gị em, enwere enwere ihe mmanụ eji amụ ha mgbe o nwere mmanụ eji eji oge amụ ha bụkwa na ihe mmanụ eji nwee mmanụ pabiwa onye a lụrụ gaa di gị ebiena mụọ nwa kemgbe ma ụka bụ ụmụnna etoochana lụọ di ụmụnna ụfọdụ alụọ di ụmụnna ụfọdụ amụọ ụmụ di gị anwụọ ga-ejimaji iji ahụ nwoke ọzọ ị hụnanụ ọ bamana omume ndị ọcha maka o nwe isi ị na-achọga ele he ị na-achọga ihe isi azụ bụkwa ma ị chọga isi azụ i ribe mbụ enweghị ịchọga ọkwa hụ ụdọdọga gị ya wụrụ shị a shị na onye onye ejilakwa ile onwe ya ugwu maka enwere ha ị ga-anụ shị enwere he a ga-agwa gị na enwere he a ga-ashị i mere na ya dị iche bụta enwere he a ga-ashị agwa gị na acha mma gị mere o nwere ike wụrụ ihe oke ga-eme elegbo ya nyo a ga-ashị na eleghekwa ihe eleghị ome ka ihe ị hụrụ ya maka enwere nga mmadụ etiri enwere ụdịrị ugwu ha ga na-akwa gị enwere ha ga na-eme gị ele gị anya shị ị nwere ike ime na ha ị nwere ike ịga eme ịwaghara a shịkwa nwaanyị di ya nwụrụ ịlụ di wụ he ọjọọ kama ọ nwere ihe ndị mmadụ ji eji uche ị ga-eji uche mana a shị ka e nwere kpa ọ garị ma mee ya omea nga ekpe nụ na mana a hụ gị shi i jere disco iwala ọ gashi na iji fukwo e nwee onye ga-akụbi ọ gashi nwaanyị so o nwere kpa ọ ga-eji lema gị anya ọ gaghị ele gị anya kpa o ji ele gị anya mbụ o nwere kpa ọ ga-eji lema gị anya maka maka o doro ya anya shi ịgafe ụnụ ebe jụwala ịgafe ụnụ ebe ha enwere ihe richechi o jere nga e mega cocktail party or e mega something a ga-ahụ gị with ga ụmụ nwoke ndị ndị gbagoro agbago na society ndị nwoke ndị bara uru nga o ji eje hụ ga ụmụ akwụkwọ okorobịa kulele okpe azụ emega kpa ọ ga-ashị na nwaanyị ahụ na o rele ugwu gị o nwere ike ọ ga-ekwu ka o nwere ike onwe ha ọ ga-ekwu mata kama ihe echi ahụ na njem ihe ọgwụgwụ ka na-eji ele gị e nwere ihe mmadụ ga-eme a ga-ahụ onye ahụ si onye a mere ọma ahụ ọ chọrọ jụwala bụkwa na ihe mmadụ ga-eme a ga-asị na onye mere he eme iji ihe iji mmadụ ma ma ma ndị na-achụrụ nwaanyị ya nwaanyị eji nwaanyị eji ha o je lụọ di ọzọ maka e nwere nga mma na-eru ga amachi irula ma- ma- ma ndị na-agbaji ha je lụọ nwaanyị ọzọ maka nwoke eji na akara aka kama nwaanyị ya lụrụ di ọzọ mm-hmm. and o mere nwaanyị ya ugwu nwaanyị ya nụrụ na ya mm-hmm. hụrụ ya ugwu nwaanyị ya nụrụ na ya n'agbanyeghị kwa nkwara ike o nwere ihe ndị o megara na nzuzo obodo kama ofu ahụ cha ya jeje lụ di ofu ahụ cha ya jeje lụ di maka ọ mụnarachi ya mee ya o nwere kpa a ga-eji hụ ya mm-hmm. ya edomo onwe ya kpa o ji domo onwe ya ahụ kpa nwaanyị igbo ndụ ahụ wụ ndụ nwaanyị igbo eji ebi mgbe gboo gboo ndị ka ugbu echiche nwejegaghị ebe ahụ a sị gị na ọ civilization mebiri anyị ị ma na e nwere nga mmanụ e nwere nga mmanụ akwado m ije iberibe eh. ya ọzọ before malawala onye ugwu kwuola nwaanyị igbo ụka obi aha ya kpa onye ofe mmanụ ekwula nwaanyị igbo ụka obi aha ya kpa onye onye ọla kwula nwaanyị igbo ụka wụ onye igbo o ji eme nwo emega mmanụ ụlọ ara kpakpando Mhm. kama kemgbe e shi lụ kemgbe e shi lụchaa ọgụ ya eme ewerela ewerela ihe ahụ jiri ha ha ugwu ahụ eriri ugwu ahụ e kere nwaanyị igbo gbu- gburu- gburu- gburishichaa ya gburishichaa ya omume ahụ nwaanyị anyị ejila emena ihe niile nwaanyị igbo ejila emena na mbụ nwaanyị igbo ji eme ya taa nwa echefukwara ya nwa echefukwara shi ugwu ndị igbo wụ nwaanyị nwaanyị igbo ụmụada igbo ugwu ndị igbo okay so ihe a na-asị na ugwu nwaanyị bụ di ya so ọ bụghị correct word ugwu nwaanyị abụghị di ya na ugwu nwaanyị bụ no Ee, no Why? asị gị ugwu ndị igbo asị gị ugwu nwaanyị ugwu nwaanyị wụ di ya but a- agwa gị sị gị ndị igbo ndị igbo as a Eh. clan as a clan ugwu nwo wụ ụmụada nwo okay. Ịghọala ugwu nwo ọ njike ọ njike eji eji ụmụada nwo eme ọnụ na-eji ụmụada nwo eme ọnụ ọ dị ka nwa- nwa- nwaanyị igbo gị mejọọ ya ụmụnna ya ụmụnna ya bịa ọgụ ị hụbela nga nwaanyị igbo nwụrụ ndị ke ebe ke nwo abịa a ga-alarucha ihe niile a ga-alarucha ihe niile ala ejiri ejiri ụmụ nwaanyị mgbe arụrụ kama ugbu a ọ dị ma ha ugwu nwaanyị wụ di ya kama a sị gị ugwu ndị igbo wụ ụmụ nwaanyị igbo maka nwaanyị igbo ome a ome ihe a nwa bekee ji asị very sacred Mm. very sacred ọ wụ kpa eji ahụ ụmụada igbo kama ọ bụ maka onwe ahịa ozugbo ihe ndị ahụ niile mere nwo nwo ji dị ebube mere nwo nwo ji rị nwo ji nwo ji rị nsọ Mm. emetọchara kama Nede m- okwa ha enwe ike imezi emechiru Ekwuma. Mhm. maazị ee but o nwekwara mgbe gboo o nwekwara oge a na-abịa sị na na alụsị lụrụ nwaanyị na alụnyere nwaanyị alụsị I mean alụnyere alụsị nwaanyị so Eh, ọ bụrụ na ịlụ nwaanyị bụ ihe kọmuniti kọmuniti ka ezi nke a na-emekwa lụnye nwaanyị ọkwa na a na-emenụ nke ahụ olole anya enwere enwere ka anyị hapụ ịwa ahịa okwu Mhm. ịma abịa sị gị na ha enwe nwaanyị arụsị ihe a gwara gị wụ ee enwere kpa ndị chọọchị kpa ndị ụka eji eme Mm. a bịa sị gị onye echiri sista Okay. ọ ha eh, kọwara Ee. mm, na ọ ihe a gwa gị onye ahụ wụ sọmbọdị onye domere edoma ọ nọ ọ nọ na sacred service Okay. ịghọala a bịa sị gị onye onye arụsị kwuru onye ya dị ka onye onye echiri kpa eji echi mmadụ sista na Catholic church ma nwaanyị ọwụla echi sista ọ gama alụ di ọzọ ịghọala mhm. ọ ga-anọ na-aserve the church so onweghị ihe the same process ka nwo mega ịmara spirituality niile mhm. ndị gbede nwoke nwa ha ajọkụ eh, but ezuga m the word spirituality ka ndị mara ihe a kwuru mhm. spirituality niile nwere some format with the same ịghọala ndị Igbo nwere nga a ga-eru asị gị na onye wụ nwaanyị arụsị ihe a gwa gị wụ ọ wụ onye dedicated for that particular eh, okwu mmụọ ịwaala ọ bụ onye e- e- o so na-ahaji ihe n'okwu mmụọ ahụ nwa bekee ji akpọ server ọ ya ka i mere ọwụhụ ọwụ na enwere agbara shị iwu sọnwe aba alụọ ya nụ edomere ana ekwedoma ebe ahụ ka eh, ka ọ hapụ imetọ ka ọ hapụ imetọ onwe ya ịwaala ka ọ hapụ ịkpa ịkpa ụchụ maka o nwere ike ịwụ nwoke eji ama ọyi a eje lụọ di o nwere ike na-ewere ụchụ ọmụ ga ahụ ọ bịa na-ewe ya ihu mmụọ ahụ so ka ọ hapụ iwe ụjụ ka ọ hapụ imetọ ihu mmụọ onye kwesịrị onye a ga-emetụ ya aka ọwụ onye ọrụ ya wụ ị na-ahaji nga na ị na-eje ozi na this place so oge ọ nọrọ anaghị nwoke anaghị emetụ ya aka enwere ndị ji emetụ ya aka ị ma na enwere enwere some areas of spirituality ga-enọ na side ga-ama like onye onye domana ihu arụsị ndị ndị ejikwa ụmụ nwoke ndị ka ejikwa nwa arụsị ahụ eji aha ndị ka ejikwa nwa ahụ ihu arụsị ahụ Ehe, ehe. ọwụ ọwụ onye ọbụla ọ ndọ ọ ndị ya nwe ọnụ nga ahụ nwekwanụ ebe ọ ga-eru maka enweghị enweghị ya bụ eziokwu bụ enweghị enweghị iwu ji mmekọ nwoke na nwaanyị kama enwere enwere iwu ji mmekọ nwoke na ụmụ nwaanyị ụfọdụ mmekọ nwaanyị na ụmụ nwoke ụfọdụ maka oshibichi nụrụ ịghọtala? oshibichi nụrụ a sị agbakọọ ka aha eri udela atọtuo ngịga Ehe. e nwere onye gị na ya nwere ike imekọ onye ahụ na onye ọzọ a ga-emekọfu makwa na onye onye onye onye ahụ nwere ike imekọ onye ahụ na go go ka go onye ahụ a ga-emekọfu ọhụkwa ahịa na mmụọ ọrịa ịwala ọwụ ha gabeje ịkpọmakọma ahịa enwere enwere ndị ya nwa nwere ike imekọ nkwa na ndị ya nwa ga-emekọ ịwala kama ọwụ onye ejiri onye edomana shị ngwa onye ga na-arụ onye ga na ihe niile anya na ihe niile ya ga na-anọ ebe okwu mmụọ ịwala ọya onye onye onye arụsị lụlụ ga ọwụhụ ọwụhụ na ụmụ agbara ọwụ mmụọ ọwụ enwere ihe agbara bịa ihe otu ihe agbara bịa lụrụ ya mba so which means even ndị ogbu mmiri onweghị onye na-alụ ndị ka ahụ a na-asị na Ole- alụ ole- ogbu mmiri. ole enwe mma nsogbu onye na-alụ m ole Ọ ya dụwa akụkọ ụjọ eji emecha anyị ụjọ oge anyị dị ntakịrị abịa sị okay na oge ụfọdụ na like oge nke m abịa sị maka anyị- n'Ọnịcha ka anyị bi oge ahụ abịa sị na o nwere ndị ndị a bịa a bịa kpọrọ baa n'ime mmiri River Niger ha pụtaghị seven days ha pụta nọọ ndụ ka ha ga-aga gbaa dị a pụtazie bịa wụrụ ndị owu mmiri anyị amaghị nke bụ eziokwu No, So- the- eh, nke bụ eziokwu eh, okay Chirima- Chirima kọwara gị na ọwụhụ ọwụ onye ọbụla Ah, meji meji enwere ah, enwere ọmụ enwere ụmụ nwaanyị ndị dị isi ọmụ na yes. nwaanyị ọbụla si n'ọmụ gị anọrọ na di ga-afụ ịwala gị alụbekwana di gị alụ di ịwala gị anọrọ nga ahụ ịnụ ọ dịghị o nwere ihe dị iche ọmụ na owu mmiri na onye shikwa na owu mmiri nwere ike ịlụ di ịwala gị ha iche gị nwere ike ịlụ di ọ njike ya gwa nwaanyị n'abalị anyị nụrụ na a na-agha enweghị obere ụmụ nwoke ụmụ nwoke na nwoke nwejikwa ụmụ nwoke na nwoke nwejikwa ah, emezi ndị mmiri ịwala Ee, Eh, mụ mụ nwoke mụ nwoke mụ nwoke m nwere ndị mmiri Eh, mụ nwoke m nwere ndị mmiri so ọ- ọ dịweghala m ụbọchị Eh, ịwala, ọ gị weghara ndị mmiri gị ụbọchị Ee, ga nwa na- ga- ụbọchị ga nwa ga na-emekọ ọhịnụ nga ahụ Ee, onye ọbụla em, em, em, ndị dibịa rị aha nwere ndị mmiri ekechamala igbo Um, ndị igbo rị aha ndị igbo rị aha shia mmiri ịgwa gị ka ewe eziokwu, m gwa gị igbo niile shia mmiri ọ wụ ashị ka m gwara gị igbo rị aha shia mmiri achọghị m ikwu igbo niile kama igbo rị aha enweghị m ga-eji jee ihe gbasara nkọ hmm. hapụ ịga gị ije gba afa hapụ ịgwara gị ndị mmiri maka igbo rị aha shia mmiri ịwala hmm. igbo rị aha shia mmiri ee igbo rị aha shia mmiri aga m achọ next week m ga-achọ ka anyị kọọ nke ọfụma because ọ riletiri ndị otu m ndị ọ na-abụ nwere otu ị ga-adị n'ala Igbo eleghara gị anya otu nke a bụ onye owu mmiri a nke a bụ ọgbanje especially ị dịhana ọcha ma anything anyị ga-eche that thing nwa bilivu na ọwụgo ọwụchago narrative ezigbote narrative bụ ihe ka ahụ olo ọ gị nwa ahụ ga-akpa ahụ ndị igbo rị aha shia mmiri ịgwa gị ka ewe jikwa nju ka ee gị lee anya gaa hụ sị e nwere ụdịrị mma ndị igbo eji ama yes ịwala e nwere ụdịrị mma ndị igbo eji ama ee ndị a na-ekwe na-eme na nkịtị like myself bụkwa ife nkiri adịkwa m proud of it o. but onye Eh? kwute okwu ọgbanje ebe m nọ eh, m- na m- m kọọ onye ahụ ọnụ m na-agụ ebilivghị m na ihe Ee, ahụ bụtụ ekele, e nwere m chọga e nwere- e nwere m chọga ịhazi e nwere m chọga ịhazi okwu i kwu gbara ọgbanje Mm, mm. ọgbanje wụ part of ndị mmiri but ọgbanje ọgbanje ị ma ihe m ga-ekwu na aga o nwere kpa ndị ụfọdụ ga-eji feel about it ọgbanje wụ heri a na iji the word ọgbanje wụ ọrịa ọ wụ a kind of spiritual sickness wait I'm coming ọ wụhụ sickness in the sense that na ọrịa ah, maybe eh, fever or hey no M kwu sị ọ wụ ọrịa m kwu sị ọ wụ ọrịa wụ ọ wụ a condition may use the word condition ka- instead of ọrịa ọ wụ a condition na condition ahụ wụ o nwere o o nwere something to do with iyi iyi ụwa Mhm. ịwala ọ rịhụ like onye mmiri onye mmiri dị iche onye nwere ọgbanje dị iche onye mmiri wụ somebody nwere pact with ndị mmiri gakwana ya mejie part ya ndị mmiri arụmọrụ but ọgbanje eji emeji ya emeji emetajize eji eji ya emetụ ya emetụ a na-agwọ ya Ehe. agwọ Ehe, eji agwa ya agwa eji emetụ ya emetụ so that eme ya ga emuche nwere onwe gị kama a nwere ụmụ nwanne anyị ndị ka ugbula ka n'afọ ara werezie ya asa otu mgbe gburugburu mgbe gburugburu eji eme eji eme ihe ọgbanje gba ndị chọọchị ya mgbe mega deliverance eji eme ihe ọgbanje ịwa ala but ụzọ omenala emechaa nke ahụ akọrọ gị ka ahụ because i lele na ahụ m enwe m tattoo ka m gbaa ntakịrị ashịrị ebe enwe m tattoo oge ndị ntakịrị Mm. emechara m anya nnọọ sị na ọgbanje na owu mmiri ji ya na ohere akpọrọ m gaa nke dibịa dibịa bịa kaa m razor ị ma na etu m na-esi agwa ya kaa Mm. razor bịa sị na ọ mịpụtara kọnkịrị mụ ebelieveghị ihe a ka ruo ma echi ọ bụrụ na ị ga-etinyetụrụ m ọnụ na that thing ebelieveghị m na o nwe ihe a mịpụtara m n'ahụ mụ ebelieve na ọ kpụ ya n'ọnụ bịa eh. mịpụta wepụ a sị na ọ hụrụ kọnkiri from my body na ọgbanje ka e wepụrụ n'ahụ dede hmm. kọwa ekwetaghị m na oke eh, kwuru eh, eziokwu nụ ya nkwa ndị ya wụrụ achị oche ngwa gị mere o ji nwere ike wụrụ eziokwu enwere e ndị ndị dibịa eji eme a ma sị ịwa ala nwe mechaa nwecha ahụ wụ eziokwu ka ahụ wụ eziokwu kama ke wụ eziokwu ụda ohere arịa ahụ mgbe m gwara gị mbụ ọgbanje nwere ọgbanje na owu mmiri sorry ọgbanje na iyi ụwa nwere nwere link na nini wụ iyi ụwa iyi ụwa wụ isi mmanụ dụrụ ọ wụ isi a dụrụ n'isi mmanụ tupu onye ahụ abịa ụwa iyi iyi iyi enwere onye ga- enwere onye ga-aya ụwa ya nwụ ndị nga nwụ etima sị ihe mkpa ọnwụ gburu gị gị bịa ụwa ọzọ ị ga ma anwụ ọnwụ ike ị ga-anwụ ị ga-agba ị ga-agba ị ga-agba ah, em, em, eh, nde afọ ị ga-aka nka ị ga-amụ ụmụ ị ga-amụ ụmụ ị ga-alụ di o nwere ike bụrụ nwaanyị alụghị di nwụọ a sị ụwa gị ọzọ ị ga-alụ di ị ga-amụ nwa ị ga-ahụ ụmụ gị hụ ụmụ ụmụ gị A- e- e- agụ- gụchaa ha isi onye ahụ nwụrụ anwụ ị hụrụ ya ka ahụ wụ iyi ụwa ka eri mma e nwere iyi ụwa mmanụ ji eji aka eme onwe ya enwere ndị ji abịama ụwa nwo sị anwụghị mgbe ọgịchi ọgbanje wọrị enwere ndị ga-abịama ụwa nwo sị a mụọ nwo nwo hụ na otu ụbọchị nwa anwụ mhm. ụfọdụ sị nne nwere ime ruo mgbe ọ ga-anwụ amụ ha anwụ ime afọ ọ amụ ụrala nwe nwa na-anwụ ọ aga amụ nwo nwo afọ ime ga-afụ ihe ndị ahụ niile wụcha ọ wụ ya wụ ha ahụ ịwara ha ewu isi nwo dụrụ nwa na-abịa nwa eme ihe ndị ahụ nwa kwuru nwekwa ndị kachasị nwa hụ lụọ di nwa hụ amụ nwo nwa toro ala lụọ di esi nwa lụọ di ka nwa ga-anwụ a sị nwa gara ime chimụ nwa ka nwa ga-anwụ ewu ndị ka eji awụ e nwere ike ịzọ maka ndị ka ahụ ụmụaka aga ama ya hụkwachi nne na nna ya ọ nwaanyị rị ime di ya di ya ojere nkọ maka ọ ji awụ onye igbo nwaanyị rịla ime ya di ya eje nkọ hụọla onye igbo mgbe o ji ajụ esi ya kwachi ndị ahụ ejere ha nkọ nwe eje nkọ na-achọ achị nkọ nke agwa nwụọ afọ agwa nwụchi onye lekwa isi ọ dụrụ nwaanyị aga amụ afọ ime ma ọ ga-amụ nwa nwa nwere ike ịnwụ afọ ime nwere ike ịfụ nwe mmaza ihe n'ime chọma chọma ebe biko iyi ụwa kwucha iyi ụwa ahụ nwe kwucha e nwere nga nwe ga kpafe ya maka eji ya esi ala m- eji ya esi ala mmụọ bịa ala ụwa bịa kpafe ihe ahụ e nwere nga nwe ga arị ya so a Okay, na-abịa so then ọ bụghị nọọ human being ga-akọs gị nọọ ọhụ onye ahụ ji aka ya kwuo ịwala ee maka maka ihe wụ ihe ụwa abụọ ndị ewu ọ wụ ụwa ọ wụ ụwa abụọ ịwala ụwa abụọ machara mma gị ọ ma-akpa ị n'ebe na a na-asị gị nna maka ịnwụ na e nwere ebe ọzọ iche a na-asị gị ngwa jemanụ ebe ahụ gịchie ụlọ eke ịma ka ị na ime ya ahụ nke ka gị mma i weghara ahụ nke ịchọrọ ahụ nke ịchọrọ so ọkpakpa nwe nọrọ ebe ahụ kpakpa nwe jikwa ha ebe eji ahụ ebe a enwe ama isi ya na ọdụ ya so eji ha achị ka aha ahụ nke nwe ma ke anwụ ga-ajụ anwụ ga ịmana kwuchanụ ihe nwe ga-eme maka ma ebe ahụ rị alaghị mmanụ mana anya ya ka o ji ekwu so ọ ha ahụ ka nwe eji eme eji ha ọwụhụchi epuga ha iji pụgide onwe mgbu awara ahụchi uwe ebe ahụ rịkwa mma i weghara ọ na gị na ahụ maka ọ ga-ewute nwochi gị hapụ nwo nwa na n'ihe nwo ga-eme iji idoma gị ebe ịwala ọ ha ahụ nwe ejima achị ga-achụ achụ afụga afụga ọgbanje afụga afụga afụga ebe ahụ a ngodo mana ha ahụ nga hmm. nga elila ahụ o nwere ike ịrị akpa i si kwuo o nwere ike wụrụchi ka ahụ elila gị ka ahụ n'ahụ gị nwekwanị ike mgbe ụfọdụ ya nọ n'ala a ga-enwerela nga ọnụ mgbe ọla dibịa weghara ya ya wụrụchi anaghala onye ahụ emebiela isi ahụ e doro na ị na maazị so i believe na ihe ahụ bụ true na it's possible na ewepụtara ihe ihe m gwa gị sịda o nwere ike wụrụ ashị nwere ike ya wụrụ eziokwu ihe m gwa gị ụdụrụ ha ụdụrụ ha nwere ike ime o ji eme ụdụrụ ahụ ji eme ịwala ka e wụ eziokwu ji eme maka anụ ụlọ m eme ke gị ndị ụfọdụ nwekwanị ike bikọ họl ịhụrụ mmanụ o mega eh, momiga họl ịhụrụ mmanụ o mega ma a sị e nwere ebe ọ hụrụ ya ma a sị ọ hụrụ na ka e wụ eziokwu o ji emega ka ahụ o mega ịwala awụghị eziokwu ọ wụ ya ị ga na-afụ agụma mmadụ si ewo aga ewo onye isi ala Ihe o kwere- ị mara na a sị eji eme onyeisi- onyeisiala n'obodo tupu gị afọ acha gị wee onyeisiala ee so onye ahụ mega ahụ hụna nke e mere ka e wee eziokwu hụkwa si uduru ha ahụ ji eme o jiri chio- sị gị ahụ ahụ gị ka ya si gwa ha ee. maka Mm. e nwere ihe eji a- ihe ahụ bụ iyi ụwa Ewe- a- Mhm. e nwere eji a- o nwere nke oji anụ ọ sikwa onye ejiri kpebie maka ọkwa ndị nkọ ndị nkọ ga-akọ a chilekwa nga ọnụ ọkwa dibịa nke ọ ga-akọ ha nke ọnụ Maazị Lụọ ọrụ. Ebete enwere iyi ụwa nke ezigbo ya ọ iyi ụwa niile ọ nke ndị na nke na ndị ọjọọ No. because enwere ka uwe- ewu- ọ, na gị enwere ka ewu eziokwu nu enwe onye bịaga ụwa enwe onye bịaga ụwa enweghị enweghị ihe ọ ṅụrụ enwe ndị ṅụrụ iyi sị ha nwọ ga-aka nka enwe ndị ṅụrụ iyi sị ha nwọ ga-enwe ego ha nwọ ga-aba ụba ha nwọ ga-alụ nwaanyị ha nwọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ ka ahụ ị ga na-eje mebie ya ọ bụ na ọ mara ha ka ọgwụ ihe kpa m jiri gwa gị enwere onye ga-anwụ ezinụlọ ya ezinụlọ ya agọọ ya agọọ ya mmụọ sị ọnwụ ha nwụrụ ahụ wụ ọnwụ ihere ma o nwere ike bụrụ nwakịrị ode ha ga hụ ụjọ ụwa ọzọ ha ga-amụ anwa ahụ ga-aka nka ahụ ga-amụ ụmụ ahụ ga-azụ ụmụ ahụ ga-amụ ahụ ga-amụ ọbizie ọ lọzie ọ lọzie iyi ụwa ọ bụrụzie ihe ndị ahụ emere ya blessings ahụ enyere ya that time o- o- otu a ka ọ dị iyi ụwa awụ ihe ọjọọ ee iyi ụwa iyi ụwa awụ iwu ihe i- ọ- ọ- ọnụ ọ rị mma Eh, a m asị gị ọtụtụ n'ime nwa ọ rị mma kama ọ ndị ke ndị ke wụ ihe ọjọọ m ji gwa gị si ọhị ọhị ndị ke connectịrị to asha em, ọgbanje ị kwuga ọ ya ka ewetuga ịwala ọ ya ka eji ewetu maka ọhị ka m gwa gị si ọgbanje imere ihe nwa bekee ji akpọ condition ịwaala awụhụ ọrịa but ọ condition anụ mgbe ụfọdụ condition ahụ ejila ejila adịcha na mma ọhị mmanụ ọ condition mmanụ ee o tili onwe ya tupu ya afọ ụwa ịwaala ọhịa esi mmadụ bịa ụwa but eji ewetu ya ewetu ịwaala eji ewetu ya ewetu dị na hazi ya kpa e kwesịrị iji hazi ya maka ọ wụchahụ ihe ha ị ga-amafụ obi ịwala ee kama ha mmadụ gawe ọ mụrụ ụmụnne anyị anaghị afọ anwụchi ka nwee ndị ọgba nje ịwala ịgba onye ọbụla onye ọbụla sọrọ ha sọrọ ya ekpuo kama ka e wee chekwu na ndị otu a pụtara ọhụụ ha bịa ha yichi otu a sị na- ha- ha yichi otu a ha sị na ha bụ ndị ọgba nje na ha karịrị ndị bi nọ- ndị nọ n'ụwa na ha nwere ike karịa ndị nọ n'ụwa enwe ọgba nje nwere ike ana m mụwa believe that na ike ọbụla na-awụghị ike ike natural strength Mm. you know Ab- na-abụghị natural strength awụghị no strength achọghị m ibute ihe Christianity butere anyị Christianity na ihe na-abụghị ike chukwu but ihe mụwa believe na ike chukwu bụ your spiritual strength Eh, you but, know eh, kama ọ ya ka m gwara gị na ịma na eh, ihe a kpọkwanụ ike ee, ike nọ n'ụdị n'ụdị iwala Mhm. and eh, Mhm. okwu ikwuga okwu okwu ikwuga eh, spirituality ikwuga eh, Mm. ọwụ asha onye na chi ya Mhm. iwala asha onye na chi ya ọwụ asha kpọ onye aha chi ya nara onye ahụ gwara gị onye ahụ gwara gị sị na o nwere ike maka ebe ọ nọ ebe ọ nọ e nwere ihe ọ ma gị nwoke gị amahụ mhm. o nwere ihe ọ ma gị nwoke gị amahụ ọ ihe mere jekwa isi ike ha nwere ike ahụ nwere ha ha hụ ma maka ka ọ wụ eziokwu nwa bekee nwa bekee sị gị knowledge is power na spiritual knowledge means spiritual power ịwara e nwere ihe ọ ma e nwere ihe ọ hụga ị hụgahụ o mee ma gị nọrọ ma gị nọrọ otu room m ahụga m ahụga ihe rị invisible na room ahụ ị hụgahụ ihe e nwere ihe m ma ị ma and she anaghị ahụ m ma ị mahụ e nwere power over you You are Okay. enwere power over you because e nwere ihe m hụga ị hụgahụ and e nwere ihe m ma ị mahụ because of that knowledge anọ m ahead of you a bịa na power because ị- ị ga-ejicha ọwụ naanị em, a na-eji naanị ọwụ ike keta orie ọwụ ọwụ naanị physical strength ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa mmadụ na ụwa ụwa mmụọ na mmụọ wụ process don't misunderstand me ụwa mmadụ na ụwa mmụọ because ihe ọwụla n'ụwa wụ chi ihe ọwụla n'ụwa wụ chi agaghị m ashị ihe ọwụla n'ụwa nwere chi ihe ọwụla n'ụwa wụ chi chi kwanụ ee chi na mmadụ maka mmadụ wụ the physical realm chi na mmadụ na-eshi emekọ ọwụ through the process of mmụọ dụọla so mmụọ wụ a kind of ọwụ a kind of um, ọwụ ọwụ ọwụ ebe chi na mmadụ na-eji emekọ ọ njụ ka gị chọọ gị chọọ gị na chi gị ịkpa nkata or ị chọọ gị na chi chi n'o- chi ndị n'obodo ịkpa nkata gị ejewa n'okwu mmụọ maka ọwụ ebe ahụ ka the process eji arị intense gị ejewa n'okwu mmụọ ọ njụkwa onye ọwụla onye ọwụla wụ onye igbo ji enwe obi ebe dị obi ga-enwe ihu mmụọ gị ihe ihu obi gị nga iji akpụ mmiri ihe iji eme datin mgbe ha ịkpụga mma ahụ ọ ihe mmụọ ka i mega ihe i mega the process of mmụọ ọ ebe ahụ ka gị na chi gị eji akpa nkata ịwara ebe ahụ ka ihe niile eji rị n'ime that your compound or environment ọ ebe ahụ ka gị na ya eji enwe eji enwe eji akpa ya na nkata eji emekọrị ara maka ọ ya ha mmụọ that process mmiri si onye ọgba ije gwa gị sị gị anyị ma anyị nwere ike kara gị ọ ọ ma ha okwuga maka ọ- ọ nọ na mmụọ kara gị dede m ịkọwarala anyị ọfụma na nke ahụ but ma anyị deviate kwa small from ihe a gbasatara ịlụ ịlụ ọtụtụ nwaanyị oke ee di na nwaanyị ebe a lụkwanụ nwoke ịsị na nwoke lụtara otu ma ọ na na otu lụrụ ọtụtụ nwaanyị karịrị a na-eji ụfọdụ na-asị nọ eh, your strength your powers and your distance sorry o nwe onye hapụ message okay ọjọsụ si ọjọsụ na-ekele gị sị gị nde ndewo nụ ndewo ma eh, ada ada igbo ije ọma ndewo Em, ọ bụrụ that na nwoke alụọ nwaanyị ugbu a ọ lụọ ọtụtụ nwaanyị like ọ bụgodu na o nweghị ihe mere ya nụ mm. nwaanyị ama m na ihe eji achụla nwaanyị bụ nwaanyị gara nwoke ọzọ ọ mm. bụkwa na nwaanyị ahụ maybe mm. na ahụ adịchaghị di ya o ma ọkwa na o nwere ihe ị ma na o nwere ofu ụmụ nwoke ha anaghị enwecha strength achọghị m i use the word maybe ikuli ọtọ and all that ihe ọ bụkwa na nwunye ya agakwanụ nwanne ya nwoke

ndị di ya Ehe, but eh, but enwe onye ka ewu di ya enwe onye n'ihe ọrụ eh, ịwara enwe onye n'ihe ọrụ ị ga na-achị em, ị ga-achị em, ị ga-akpọtụ nke achị maka ọ wụ gị ga-eri ya nwaanyị na di ndị ọlọ sọrọ ya were ya bịakwa nna nna di ya

ịwala agwa nwaanyị ya kpara di ya maka nwaanyị nwaanyị eji a nwoke ọzọ gaa ya nwee mmekọ lekwa gị ịlalala nwaanyị eji a nwoke ọzọ siela gị nri gị erie ịlalala ya ejiri ka ọfụ igbo ama m agbata ndị ọzọ ịma ha emega ndị bekee anyị lee ihe ndị yoruba anyị lee ihe ndị ofe mmadụ mega anyị achọ ime anyị lee ihe ndị awụsa mega anyị achọ ime chefukwa na ndị ọla nwere ọfụ ejiri ka obodo m n'ọfụ igbo nwaanyị ma di ihe a nwoke ọzọ siela gị ihe em, em, em, chi aha gị ịlara ala Mm, gị nwa wụ di ya lara ala maka ọ gị kwụrụ ụgwọ isi ya o merụọla gị mm, ọ ihe ebe na ọ gaghị ụmụ nwoke ụmụ nwoke iri aha nụrụ n'ọrịa mm, ọ ihe ndị mere iji ọrịa jiri ju ala igbo mhm, n'agbanyeghịkwa ka eri ara ọnụ ọ wụ ihe ndị mere ọrịa ji ju ala igbo mm, ọ dị ka ihe ahụ mee mgbe Mm. ala wụ ala a ga-achụla nwaanyị ahụ achụla ya chọọ ịyọ ha anya ọzọ ya akwa hmm. ala dị isi ọ ga-akwa ala ịkwa ala ịkwa arụ ọ ga-akwa ala dị isi hmm. Hmm. tupu ya ayọ achiwe aka nwoke ahụ onweghị emechara kpọba ya

olu tasa m ụmụ nwoke nwoke a ga-achụla ya ibere e nwere nwoke ga-anwụma ọnwụ ya gwa nwo shi achụla nwaanyị achụla ya gwa nde nga nwo shi ihe na nwaanyị nne ekwela shi ya baa nwoke ahụ nwụchabịba aga ekwe shi nwaanyị ya ru nga emeghe nga obi wotu aga ekwe shi nwaanyị ahụ baa hmm. oge ụmụ ya chọbekwa ịkpọba ya a ga-ajụ ụmụ ya chọọ nwo je zụọ ala ebe ọzọ rụọra ya ụyọ dome ọ ga-aba ọgwụ ji ụkpa ha ahụ jiri si ike ụkpa o jiri si ike nwoke shi achọhụ shi nwaanyị baa ya nwụbekwa nwaanyị ahụ aga abaa maka ihe nwaanyị ahụ pa ikuku o jiri bịa bụ ikuku ọjọọ ịma na ụmụ nwaanyị ji ekwuchi ee nwoke nwere ike iji nwaanyị ọzọ ihe nwoke ya nwaanyị ya nwoke na nwaanyị awụ otu họlapa n'ime nwaanyị ji anụrụ họlapa n'ime nwaanyị ji anụrụ ga-anọrọ naanị naanị nwaanyị ahụ ka a ga-achụpụ Ese na Ọ- nne m, mhm. anyị anyị anọzuola awa anyị m chọrọ ka ị werezie nke a fọrọ na ebu dọla so- mbọchị ọzọ ka ị gwara ọ sị m na ọ na-agụ egwu ma na ọ na-agụ egwu ma ọ kọ musician ka ọ bụ so ọ sị m mbọchị ọzọ ka ị gụziere anyị egwu taa anyị agaala anyị emela late already so Okay. dede m chọrọ ka ị jirizie a- ha nke a fọdụrụ n'ugbu a hmm. kọwara ụmụ nwanyị ma dụọ anyị ndụmọdụ dụọ anyị ndụmọdụ ihe gbasatara anyị then o nwere ihe anyị na-etinyeghị aka maka ị-accept nwaanyị ị-accept di ya ịlụ more than ịlụ more than one ị ma ugbu a ị lụta otu ị chọzie ịlụbata ọzọ nwaanyị agaghị ekwe ọkwa na i nwekwa one minute ka ị kọwara anyị ka ọfụma nwaanyị agaghị ekwe ka di ya lụbata onye ọzọ and then ọ bụrụ na ndụmọdụ ị ga-enyezi anyị ọ bụrụ that na anyị ga-adịzi open ugbu a ị ma otu ụmụ nwaanyị nọ na naijiria hiziri nne karịrị ala igbo sọsọ karịrị ụmụ nwoke so ọ bụrụ na a ga-ahapụzi ụmụ nwoke ka hapụ anyị ka a na-alụbata na-alụbata ka a hapụ inwe single mothers na ụmụ nwaanyị na-enweghị di n'ala igbo ị ma ị ma ihe mma na ama akpọrọ ya abịa okwu gbasara em, eh, eh, di- eh, he- eh, akwụkwọ otu nwaanyị alụga ọhịa egbugara ọwụ na ana adịghị ụmụ gị ụwa taa maka onye ahụ kwa onye ahụ kwere gị nkwa shi ọ naanị gị nwekwara ụmụ nwaanyị atọ anọ na-eji Eji. o- o megara ha ee gotere m anya and eh, gị okike dum ahụ chọọ ọrịa mma maka ụmụ nwaanyị juru ebe niile ebe ọbụla nwoke lere anya ọnwụnwa nọ ebe ọbụla nwoke lere anya ọnwụnwa nọ ọgwụkwọ ọrịa na mbụ ịghara Mm. ee ihe ọbụla na-ejekwa ụwa ee ndị Igbo siri nwaanyị ejiri achụla ibe ha di nwaanyị ejila achụla mara ibe ya ewara ọhụ ọjọọ ọchụ nwaanyị na-echu ụzọ ọchụ nwaanyị ọzọ abara Mm, mhm. ọhụ ọjọọ and ịma na enwe onye ga-agwa gị ka egbe chekwu nwaanyị ejila achụla ekekwere aka ndị ụfọdụ nta maka ọ wụduru ihe wo hụrụ kpaa enwere eh, enwere ndị ka esi ezinụlọ enwere ọtụtụ nwaanyị kpaa kpa ndị nne nwehu jiri kpa akpa mm. ọgụ na ekiti ụmụ nwaanyị ndị ahụ wụ ihe mere n'otu n'ime nwa ụjọ jadụga nwa wo ji achọ ọ wụduru ha mgbe ji na-asụla ngide eji ọgụ ị gaghachị ụcha ya cha n'ụcha ala o jikwa wụkwara oge ya ya taa ha ọwụla emega ha ọla ha abụrụwa abụrụ ịwala nke ahụ mba bụrụ ndị eji agba egwu ya agaje m ụzọ mgbe ọ ga-eji na-agaje ụzọ ya akpọ mkpọrọ ihe ya na akpọ mkpọrọ ihe ya eme isi ya kpa maka egwu na-adụrụ nwa ịhụrụ ha họọlụ ọsọrọ gị mee onye igbo wụ onye igbo onye igbo wụ onye igbo ha echekwa ndị onye igbo kee ya kechie ya ma awụ usoro nwa bekee ọ jere je bụ ime ọkwana ya mere o ji mee a- gị na-ele mgbe gị eche onye igbo ọwụla nwere kpa o ji eche uche onye igbo wụ onye igbo Mhm. onye igbo onye igbo wụ onye igbo Ehe, maka ihe mma na ama lọrọ ya Ee, nke ahụ nke ahụ di gị mega eji ịhụ gị ahụ anyị ahụ anyị ahụ nke ga-egbu gị but ka o meji ibi ya ịma ịwala ịma na akpa iji akwado ya maka onye onye ihe mmanụ ụma ihe mmanụ ụma ejila ejila agbanwejula ya anya ọhịa ịma ahụ ha eji agbanwejuga anya ee ụmụ nwaanyị bụ achadị nwe oke aka- anyị n'iso n'ụzọ nwanne enweghị enweghị ị ga-eme ekere ya n'ọkwụ nwaanyị ejila achụla nwaanyị ibe iwe ala nwaanyị achọghịkwanụ chi ga-achọghị chi dị gị lee anya eji ma iji ya agba maka ụmụ nwoke ụfọdụ ihe kpọfụga nwa iji wụ agba ụmụ nwaanyị nwa lụrụ maka Mhm. Yes. ọ bụ ụmụ nwaanyị mere nwe nwe ji elega anya ha eji Eji. maka achọghị me- achọghị ime ihe wo ga-eme asị na elekwa ha omega ya eji ya eji echọm ebe ọ ga-enwe enwe enwe onwe ya eji Mm. Mm. ya na-enwe azụ onwe ya eji ahụ gị- gị bịa ga adachie a na Mm. ụmụ nwaanyị gwukwanụ enwere kpanwụ ji dom onwe m Eh, ịmụ ahụ ugbula ka akacha ma ndị ka ọyọrọ ọhụrụ o ji ara nwa ahụ Mm. ịwala o ji ara nwa ahụ maka ịfụ ahachi enwere otu agụ eji agụchi onwe nwoke nụrụ nwoke nwe iche ee ụmụ nwaanyị nụrụ nwoke nwe iche anyị na-alema nụhe achị ụmụ nwaanyị so trọza cha nwoke dị nwe ị ghọtala so gị kecha afọ ahụ nke abụ ahụ chi ọwụ nwaanyị na nwoke ịzọ ịzọ ala pụta ụgwọ okwu igwe eji eme ya mbụ Mm. nwaanyị nwere bọọlụ nwoke nwere bọọlụ nwaanyị na nwoke ejila akwa na nga achị nga ala nwaanyị nwe ọnụ di ya ala nga ahụ ala elu Eh, mhm. ị ghọtala onye na-abịa ubila ka gị kụọ aka ọnụ ụzọ ma ị bara na nwaanyị eguzoro Mm. di ya nụkwa ibi ya di ya dukwa ya wụ onye ga-aza gị ya wụ onye ga-adịgide na-ekechapụta ya wụ onye ga-agwa gị maka ịba ọ gaghị aba ịma nwere Mm. nwoke ahụ nwere ike na-edi ya na-edi ya echi ọ ga-erukwa ya ha gị lema anya ebe ọzọ machi enweghị ugwu na nsọfụrụ ebe ọ nọ ọ nwoke ka ọ bụ e nwere ihe mere o jiri nwoke and gị na-emekpa ahụ ịnata ule ahụ o ji wuru nwoke ya na mmasị agwa ọjọọ ọ mema gị ihe like ihe ihe a ga-amasị gị a sị mana ịgwa ihu ji emega gị ee, maka ọ bụ isi mee ya ka o si eme gị ahụ nwaanyị igbo ụfọdụ awa aga

a na-eji eji nwa eme- a na-eji nwa eme ha akaja akajara Mm. daalụ sọ dede m i kwuru i kwuola ị kọrọ ị kọwarala anyị ọfụma anyị anụkwalanụ nke taa ndị ndị igbo ibe m unu ahụnanị anụ omenala igbo agaghị efu nke taa anyị akọwaralanụ unu ihe gbasatara nwoke lụrụ ọtụtụ ụmụ nwanyị polygamy next week anyị ga-eburukwa week na-abịa abịa anyị ga-eburukwa another ụbọchị dede m hapụrụ m ma igbo m igbo m adịchaghị ha next week anyị ga-ewetara unu akụkọ ọzọkwa ga-adịkwa imilimios ga-emekwa ihe ọbụla abara anyị uru bikonu ihe onye chere ya zere ndaalụnụ ka chi foonụ ka anyị kwụsị ebe a until next week dede m maazị eze mmụọ ka chi foo Ka chi foonụ.